ụmụ igbo mma mma nụ aha m wụ maazị emeka nwachukwu awụ nwa afọ mbaise mụ na ezinụlọ m bi na kanada ile anya ị ga-ahụ na anọ m n'elu snow ihe m ji chọrọ ịbịa ka mụ na unu kwuo maka na ọ dị mma onye hụ ihe ọma ya agwa nwanne ya onye hụ ụzọ ya agwa nwanne ya ka ọ ghara ịga afọ isii gara aga mụ na nwunye m bidoro digital marketing business na online ụfọdụ n'ime unu ahụla anyị ụfọdụ n'ime unu ahụbeghị anyị mana ọ na-awụ ụfọdụ hụ anyị ha eche ma ọwụ ndị na-emete mmụọ ndị na-eme ihe ọjọọ ndị na-egwu wayo anyị anaghị egwu wayo ihe a wụ afọ isii anyị bidoro ihe biznes a ile anya onye ọbụla na-arụ ọrụ salari akara ego ya ọnụ onye na-eme biznes ọ ya nwekwanụ nke ya otu o si mete ya ọ ya nwe ya na ezinụlọ ya so ịhụ na biznes anyị na-eme o nyere anyị aka ebe m nọ ugbu a wụ na skuul ebe m kpọtara nwa m nwoke ka ọ bịa mee basketball practice ọwụghị onye ọbụla bi n'obodo oyibo nwere ike imeli ụdị ihe a maka na ụfọdụ na-arụ ụtụtụ arụ n'abalị ọwụghị ihe ọjọọ wụ ịrụ ọrụ mana ọ wụ ihe ọjọọ mmadụ ịrụcha ọrụ onweghị oge ọ ga-eji rie uru ya ọ ya mere anyị nwa na-arụ ọrụ ọfịs na-arụ ọrụ professional work mụnwa na nwunye m ji sị anyị ga-etinyere onwe anyị aka maka ọrụ salari awụghị ọrụ eji atụkwasị obi onye gị na ya rụga nwere ike ịsị ọ chọghakwa ka gị na ya rụ ya ahafụ gị chụfụ gị so anyị ebido biznes afọ isii ihe a wụ ihe nyegara anyị aka ime ihe niile anyị mere ma ụlọ ndị anyị zụrụ ebe dị iche iche ma ụmụ travel ndị anyị na-aga for holiday kpọrọ ụmụ anyị na-aga ebe dị iche iche maka naanị mụ na nwunye m na-aga ihe m ji na-ekwu ihe a wụ maka na enwere ndị nọ dị ya na-ajụ sị na ọwụ ọrụ ka mmadụ ga-arụgide n'obodo oyibo a nwụọ mba e nwere ihe ndị ọzọ a na-emekwa ga-enyere gị aka ihe anyị na-eme a na-eme ya ọnlaịn so ọwụghị ị ga-anọ n'elu kọmputa mgbe ọbụla anyị ga-ezi gị otu esi eme ya kụziere gị n'ihe otu anya ka esikwe kụziere anyị ya zi gị ụzọ ị ga na-eji na-akpata ego na digital marketing n'ọnlaịn ihe ị ga-eme ka anyị bịa ka anyị na gị kwuo ị gaa na webụsaịtị anyị wụ www.mekify.com mekify.com gaa tinye aha gị tinye email gị ka anyị na gị kwuo maka na ọ na-adị mma mmadụ hụ ihe ọma ya ezi nwanne ya onye sịkwa na ọ gaghị adịrị ụmụnne ya mma ọ gaghị adịkwara ya nwa mma ọkụkọ ụkwụ ọrụ anaghị erekwanị ya na di ala ihe anyị mega wụ ihe ezigbo ihe ọ wụ ka eji egwu ndị mmadụ chandum biko bịa ka anyị zi gị ụzọ ọ ga-adịrị gị mma otu o si dịrịla anyị anyị niile na-aga n'ihu n'ihu ndewonu ya dịrị unu mma